bịa si na ọ chọrọ ịnụ nwa ya from there ya na nwa ya chenjie nọmba wọlịa nwa ya si ya bịa ya si skuul bịa holiday wee si skuul bịa holiday otu a ka nwa esisizie nwa afụzi nwa anya wee luo taa nke atakwa ka m na-anụzikwa akụkọ nke ọdụ akwa ntị ochie ntị ọfụ akụkọ nke a da-asọkwa oyi na ntị ọ dịkwa njọ ịnụ anụ nke nwoke be anyị nwaanyị be anyị gị na ya na-asụ ofu asụsụ obi wee kwe gị obi wee kwe gị wee lata nwatakịrị ebe a nwatakịrị a sịkwara nwatakịrị bụkwa sọ nwa sọ mma o ọkwa nwatakịrị ya dị ebe 22 23 years nwatakịrị ka na-agụ akwụkwọ o si na yunivesiti ebe ọ na-agụ akwụkwọ wee lara ya si ya ka ọ bịa holiday ọ bụ ọdịnị nke na ọ bịazi nke akọbazi ya n'akụkọ na iji awụwọ setezie dị nwa na ịchọzi ka ọ nachi ya gị na ya na-abụ wee nụba di na nwunye e, nụwazia di na nwunye mgbe ọzi mgbe unu ji wee nụsịzịa di na nwunye nke ezi mgbe unu ji si naruzie ịkwụwazi ụgwọ isi a ka na-akọgodo nke ahụ ka kachatatụ mma na ntị na nke a nụwa bụ na a sị na ọ kpọgotere ya ebe a were afịa na-enye sadis lụnye nwatakịrị n'ọkụ nwatakịrị sara ọkụ na-edina ụmụ nwoke wee na-anata ego wee na-enye this guy na-enye ya ọgwụ na ife o ji nwa wee na-eme afịa akwụna hei anụ m nke a ntị m ochiri amara ka m mesi wee kọnyeba akụkọ because a sị na nwatakịrị bugodu sọ mma ịmanụ nwatakịrị nwa nwaanyị bụ sọ mma ka na-agụ akwụkwọ ka dị young 23 years ka i nwere obi kpọgote isisi ka ị- ka ị nụbazia nya nụbazia nya anụba ka ọ mụbara ya nwa right ka ọ bụrụ na unu na-anụ di na nwunye eziokwu na imechọ ndị be fa na ị ka afụrọ ndị be fa anya igwe- iji nzuzo wee lata nwa na ịkwụrọ ndị be fa ụgwọ ụgwọ isi ị sendịlọrụ fa ego igwakwana fa biko na nwa nọkwa n'aka m biko ka anyị mesie mgbe anyị ji nata disemba ka m kwụọ ụgwọ isi nke a dịwagoro onwe ya iche at least aka kpuke ekwechatatụ nke dị mma idi edi nke a bụ na ịpụtazi were afịa nyebie nyebe nwa igbo ibe gị nyebe nwa gị na ya na-asụ ofu asụ afịa nyebie ka ọ ṅụba afịa kedu ụdịrị ndụ ọjọọ a na-ebi n'obodo south a kedu ụdị ndụ ọjọọ ndị be anyị na-ebi n'obodo south a ọkwa sọsọ maka ego maka ego nwaanyị obodo ezurọziri iji wee zụọ afịa akwụna ọ bụziara nwa igbo nwanne gị nwoke nwa igbo nwanne gị nwaanyị sorry nwa igbo nwanne gị nwaanyị nwaanyị right nwanne gị nwaanyị mụtara bụkwanụ ada ya ka ọ bụ ijiri awụwọ senata ya ebe a sete obodo a nyebie afịa hei ọ jọgbukokwanụ onwe bikokenenu ndị igbo ndị igbo nke ọ bụzikwa ego ka ị na-achụ ya wee ya ejikwu nwanne ya nwaanyị wee ya achụ ego wee ya eji nwanne ya nwaanyị bụkwu nwatakịrị nwa dị otu a wee ya achụ ego igbo ọ dịkwanụ njọ o ọ dịkwanụ njọ o ọ dịkwanụ njọ o unu na-emekene na-emekene na-echetekenenụ na ọkwa nwanne ka unu bụ ọkwa nwanne ka unu bụ na-asụ ofu asụ wee obi kaa gị